alhamdulillah alimamin nali cɛ eh, labɛn min b'an bolo o de ka kuma seli faridaw kan ka kuma seli faridaw kan alhamdulillah n'i y'a mɛn farida seli kɔnɔ ala ye fɛn min wajibiya anw kan o de bɛ wele ko farida ɔ o farida ninnu kɔnɔna na n'i ye kelen o kelen to yen o kɔrɔ i ka seli tiɲɛna alhamdulillah o la an b'a daminɛ seli farida ye farida tan duuru ye seli kɔnɔ fɛn min wajibiyalen don o ye fɛn tan duuru ye seli kɔnɔ tan duuru kɔnɔna na n'i ye kelen o kelen to yen o b'a yira k'a fɔ i ka seli tiɲɛna o la o fɔlɔ de ye jumɛn ye anniya i ka ŋaniya siri yanni i ka seli daminɛ yanni i ka don seli la i bɛ ŋaniya min siri o de ye fɔlɔfɔlɔ ye farida fɔlɔfɔlɔ seli farida fɔlɔfɔlɔ o de ye ka ŋaniya siri n'i ma ŋaniya siri N'i nana biri ka wuli a bɛ komi i ma foyi kɛ ala yɔrɔ o la o de la ala kira fana kumana sallallahu alayhi wa sallam a ko innamal amalu binniyati baara o baara i k'a dɔn a bɛ ŋaniya de bolo n'i ye ŋaniya min siri ala mago de b'o de la a b'o de lajɛ ɔ n'i bɛna seli daminɛ i bɛ ŋaniya de siri n'i bɛna seligi ta i bɛ ŋaniya de siri n'i bɛna janaba ko i bɛ ŋaniya de siri n'i bɛna sun don i bɛ ŋaniya de siri n'i bɛna jaga di fana i bɛ ŋaniya siri n'i bɛ taa hiji fana i bɛ ŋaniya de siri o la ŋaniya ye jɔyɔrɔba de bɛ silamɛya kɔnɔna na ale de ye baara fɔlɔ fɔlɔ N'i bɛna baara o baara min kɛ a fɔlɔ ye ɲaniya ni ɲaniya tiɲɛna dɔrɔn o kɔrɔ i ka baara tiɲɛna ni ɲaniya ɲɛna alihamudulila i ka baara bɛ ɲɛ o la a fɔlɔ fɔlɔ seli farida fɔlɔ fɔlɔ o de ye ɲaniya sirili ye n'i nana yanni i ka seli daminɛ i b'a ɲini ala fɛ ala e ko n ka seli ayiwa n bɛna n seli i ye ala i ka n ka seli min na i k'o ɲaniya i dusukun na i k'o ɲaniya siri i dusukun na o de ye a fɔlɔ fɔlɔ ye a filanan o de ye alahu akubar fɔli ye seli kɔnɔ alahu akubar alahu akubar a ka ca mɛ seli daminɛ kuma i bɛ fɔlɔ fɔlɔ min fɔ de alahu akubar fɔlɔ min fɔ de o de ye o de ye farida ye n'o tɛ tɔ ninnu olu tɛ farida ye min ye farida ye n'i ye seli jɔ ka ban i b'a fɔ alahu akubar wo fɔlɔfɔlɔ i bɛ min fɔ de wo de ye farida ye ɔ n'i y'o to yen dɔrɔn o kɔrɔ i ka seli tiɲɛna n'i ye ŋaniya to yen i ka seli tiɲɛna wa n'i ye alahu akubar to yen fana i ka seli tiɲɛna o la o ye farida wajibi de i ka i kan ka min fɔ de silamɛ bɛɛ kan ka alahu akubaru fɔ n'a se b'i ye n'i tɛ bobo ye i kan k'a fɔ wajibi bilen o la n'i m'o fɔ dɔrɔn i ka seli tiɲɛna o ye filanan ye a sabanan kiyamu laha n'a sɔrɔ i jɔlen don i bɛ alahu akubar fɔ wagati min na o b'a sɔrɔ i jɔlen don jɔli fana ye farida ye ka d'a kan i taamatɔ t'a fɔ i sigilen t'a fɔ i yaalatɔ t'a fɔ i jɔlen jɔli fana ye wajibi de i b'i jɔ i bɛ sɔrɔ ka alahu akubar fɔ n'a sɔrɔ jɔli se b'i ye i tɛ banabagatɔ ye o la o fana ye farida ye ka jɔ ka alahu akubar fɔ n'i m'o kɛ dɔrɔn ka sɔrɔ a se b'i ye i banna ka jɔ e sigira ka alahu akubar fɔ i ka seli tiɲɛna n'a sɔrɔ a se b'i ye jɔli se b'i ye dɔrɔlɔ foyi t'i la bana foyi t'i la i tɛ nanbara ye i tɛ foyi foyi defo foyi t'i la dɔrɔn ala ko an ka jɔ ka alahu akubar fɔ n tɛ n t'a kɛ o kama e y'i sigi walima i y'i kɛ cogo dɔ la ka alahu akubar fɔ o tiɲɛna ala t'a minɛ o la a naaninan o de ye kiraatul fatiya fatiya kalanni o fana ye wajibi de o fana ye farida de o fana ye farida ye ka d'a kan n'i ma fatiya kalan i ka seli tiɲɛna n'a se b'i ye i b'a dɔn ɔ n'i t'a dɔn fana k'i k'a ɲini k'a dɔn ɔ e min banna e t'a fɛ k'a dɔn i tɛ mɔgɔw ɲininka i t'a dɔn wa i bɛ fatiya min kalan a man ɲi e yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi e yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲɛ tuma dɔw la e yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ mɛ i tɛ mɔgɔw ɲininka ɲininkali ye i b'i yɛrɛ bonya i tɛ mɔgɔ si ɲininka o ye kabako ye dɛ walahi n'o kɛra ala yɔrɔ i bɛ ka baara fu de kɛ ala mago t'a la ka d'a kan kuranɛ kɔnɔ ala m'a dogo fasalu alal zikra in kuntum la ta'lamun n ka jɔnw minnu bɛ seli n'aw bɛna seli ayiwa seli kɛ cogo a y'o ɲini k'a dɔn yan'a ka ne bato yan'a k'a fɔ i bɛ seli ɔ fatiya ɲini k'a dɔn a bɛ kalan cogo di a ɲini k'a dɔn seli bɛ kɛ cogo di o ɲini k'a dɔn seliji bɛ ta cogo di a ɲɛ ɲini k'a dɔn yanni i k'a fɔ i bɛ seli ɔ ala ye nin de ɲini i fɛ i banna o ma i bɛ seli la san joli joli mɛ fatiya dɔrɔn i tɛ se o la ɔn lahara ni ala y'i ɲininka o la dun ka d'a kan sirati san fɛ walahi an bɛɛ bɛ ɲininka malɛkaw bɛ an bɛɛ ɲininka n'i sera niveau dɔ la sirati san fɛ sirati bɛ jahanama san fɛ o b'i lajɔ o b'i ɲininka yala e kun bɛ seli cogo di e ka seli cogo ɲɛfɔ n ye dɛ kabila bɛ cogo di n'i ye dɔ fara a kan a bɛ dilan cogo di n'i ye dɔ bɔ a la a bɛ dilan cogo di fatiya ɲama o kalan n ye dɛ malɛkaw b'i sɛgɛsɛgɛ k'i ɲininka a bɛɛ la bilahi o la ɔ e dun banna ka kalan kɛ yan nɔ ɔ jɔn de b'i kalan lahara yen nɔ aa o la an kana maliya an kana maliya an kana yɛrɛ bonya ala kira sanuman sallallahu alayhi wa sallam a kumana ko mɔgɔ fila bɛ yen jamakulu fila bɛ yen olu tɛ dɔnni sɔrɔ sabaw y'a ɲininka o ye mɔgɔ mɔdɛli jumɛn ye alakira sanuman ko sallallahu alaihi wasallam n'i m'olu dɔn ko olu de ye mɔgɔ minnu bɛ yɛrɛ bonya mɔgɔ min b'a a yɛrɛ bonya k'ale tɛ dɔnni sɔrɔ o tigi tɛ dɔnni sɔrɔ a filanan mɔgɔ min bɛ maloya k'a fɔ i tɛ min dɔn n'i ye mɔgɔ ɲininka ayiwa ɲininkali i bɛ maloya o ma ɔ i b'a to yen hali i t'a dɔn dɔrɔn n b'a kɛ ten o mɔgɔ fila k'olu tɛ dɔnni sɔrɔ ala k'an kisi o ma o la an ka jija an ka fɛn baraji bɛ sɔrɔ min na an k'a ɲɛ ɲini k'a dɔn an k'a ɲɛ ɲini k'a dɔn baara o baara n'i y'a mɛn i ye tɔnɔ sɔrɔ i y'a kɛ ka ɲɛ de n'i ye jago daminɛ sukaro kilo kelen misaliya la sukaro kilo kelen misaliya la kɛmɛ don ɔ kilo kelen e y'a feere bi naani ɛsigi i bɛ tɔnɔ sɔrɔ cogo di o la sukɔrɔ bɔrɔ kelen waa kelen don misaliya la e y'a feere kɛmɛ fila ɛsigi e bɛ tɔnɔ sɔrɔ o la cogo di i tɛ tɔnɔ sɔrɔ o bɛ cogo min na de n'i y'a kɛ ka ɲɛ baara o baara i bɛ tɔnɔ sɔrɔ i bɛ nafa sɔrɔ mɛ n'i m'a kɛ ka ɲɛ i t'a sɔrɔ dɛ o bɛ cogo min na dɛ seli fana bɛ ten baara o baara silamɛya kɔnɔ sun fana bɛ ten jaga fana bɛ ten hiji fana bɛ ten n'i y'a baara in kɛ ka ɲa i b'a tɔnɔ sɔrɔ o kɔrɔ i bɛ baraji sɔrɔ ɔ n'i y'a kɛ ɔnzanfu ye ala fana b'a kɛ ko ɔnzanfu o la lahara jɔ don i tɛ ala jalaki ka d'a kan man amila sɔliha fali nafsi wa man asa faliha ala ko jɔnw ma adamadenw n'a ye ɲuman kɛ baara ɲuman i yɛrɛ don mɔgɔ si tɛ i ta don wa juguman fana o don n'i y'a kɛ i ta don mɔgɔ si ta tɛ o la ala k'an sɔn hakili ɲuman na o ye a naaninan ye a duurula kiyamulaha o fana n'i bɛ fatiya kalan tuma min na a dɔn i k'i jɔ k'a kalan kan'i da kan'i saliya ka biri i ka fatiya kalan o tɛ wajibi don i ka jɔ n'i jɔra tuma min na i bɛ fatiya kalan n'a sɔrɔ a se b'i ye nin ye farida duurunan ye a wɔɔrɔnan o de ye ruku kunbere minɛni k'i kunbere minɛ o fana ye farida ye n'i m'i kunbere minɛ i jɔlen i bɔra jɔli la dɔrɔn i taara i ten turu i ka seli tiɲɛna wajibi don i b'i kunbere minɛ kunbere minɛni fana le o fana ye jɔli ye o fana ye wajibi ye o y'a wɔɔrɔnan ye A wolonfilana seli farida wolonfilana n'i y'a to yen i ka seli bɛ tiɲɛ o wolonfilana o de ye k'i wuli ka bɔ kunbere minɛ na o fana ye wajibi ye paseke mɔgɔ dɔw b'a kɛ n'u ye kunbere minɛ n'u ye kunbere minɛ ee yanni u ka wuli de u bɛ taa tenturu la ten n'u bɔra kunbere minɛ na dɔrɔn u ye kunbere bila u tɛ wuli ka jɔ de olu bɛ taa tenturu la direct n'o kɛra dɔrɔn i ka seli tiɲɛna min ye wajibi ye n'i ye kunbere minɛ i bɛ kunbere bila ka wuli k'i jɔ n'i jɔra tuma min na wala i bɛ sɔrɔ ka taa tenturu la ɔ kunbiri minɛlen b'i bolo e ka t'o la dɔrɔn e taara ten turu o kɔrɔ i ka seli man ɲɛ wajibi don i b'i wuli k'i jɔ o kɔfɛ a seginnan o de ye ka sujudu kɛ k'i ten turu o fana ye wajibi de ye n'i m'i ten turu n'i ye salam bila i ka seli tiɲɛna n'i ye salam bila ka sɔrɔ i ma ten turu i ka seli tiɲɛna o la wajibi don i b'i ten turu farida ye i b'i ten turu ten turuli fana ye farida ye a kɔnɔntɔnnan k'i wuli ka bɔ ten turu la o fana ye farida ye k'i ten turulen i ten bɛ duguma e ko asalamu aleykum o tɛ kɛ n'i y'o kɛ i ka seli tiɲɛna o la wajibi don i b'i wuli n'i wulila ɔhɔ i b'i sigi o fana ye farida ye o la a tannan o de ye k'i tilen n'i wulila ten turu la i bɛna sigi n'i sigira i b'i tilen i b'i tilen k'i sigi de ɔ n'i tilen k'i sigi o fana ye wajibi de ye farida ye kan'a fɔ i dalen kan'a fɔ i birilen k'i bɛ salam bila o tɛ kɛ i b'i sigi de ni sigili se b'i ye i b'i sigi ka salami bila a tan ni kelennan o de ye k'i basigi n'i sigira i basigi kan'a kɛ komi denmisɛnninw bɛ seli la cogo min na i bɛ fan bɛɛ kulonkɛ la o tɛ kɛ n'o kɛra dɔrɔn i ka seli bɛ tiɲɛ n'i sigira dɔrɔn i basigi ɔ n'i basigira o fana ye farida ye wajibi don o kan ka kɛ o kɔfɛ a tan ni filanan o de ye n'i bɛ alimami kɔfɛ i bɛ ŋaniya siri k'a fɔ ala an bɛna juma seli walima an bɛna selifana walima an bɛna lazara i bɛna seli min kɛ ayiwa ala an b'a ɲini i fɛ an bɛna o seli i ka n ka seli bɛ alimami kɔfɛ n ka seli bɛ tugulen bɛ alimami ta la ne ka seli bɛ alimami a tugulen bɛ alimami ta la i b'o ŋaniya siri mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'a sɔrɔ i kelen don ala n bɛna seli i ye ala i bɛ n ka i ka n ka seli minɛ n bɛna nin seli in k'i ye i b'o ŋaniya siri o la ŋaniya sirili fana ye wajibi de ye a tan sabanan o de ye k'i ka farida da da ɲɔgɔn na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na i b'a da da ɲɔgɔn na ten N'i ye fatiya kalan n'i ye fatiya banna kunbere bɛ minɛ n'o n'i bɔr'o la i bɛ wuli n'i bɔr'o la i bɛ t'i ten turu n'i bɔr'o la i b'i sigi ɔ o bɛ cogo min na de kana pan dɔ kun na i b'a kɛ ten o fana ye farida ye o kɔfɛ sigili laban o fana ye farida ye k'i sigi seli laban na o fana ye farida ye n'i y'o to yen i ka seli bɛ tiɲɛ O la a o ye tan naani ye a tan duurunan a n'a laban o de ye salamu bilali ye salamu bila o fana ye farida ye i bɛ salamu bila wagati min na o b'a sɔrɔ i sigilen don n'i yaalatɔ walima i jɔlen n'i ye salamu bila i ka seli tiɲɛna walima i birilen n'i ye salamu bila i ka seli tiɲɛna o la nin de ye seli farida ye tan duuru n'i ye kelen o kelen to yen ninnu kɔnɔna na i ka seli tiɲɛna o la fili bɛ an mɔgɔ caman de sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o ye yɔrɔ jumɛn ye misaliya la i b'a mɛn karamɔgɔw ka kumanɔ la ko n'i nana alimami sɔrɔ alimami bɛ ka kunbere minɛ n'i nana alimami sɔrɔ alimami bɛ ka kunbere minɛ ɔ o la ni e fana nana biri ka fara alimami kan o kɔrɔ i ye seli ɛ o raka in i y'o sɔrɔ bɔn o yɔrɔ in na mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fili ka d'a kan yɔrɔ jumɛn don n'i nana alimami sɔrɔ alimami ye kunbere minɛ e fana nana. e fana nana e nana dɔrɔn e ko alahu akubar e ye kunbere minɛ walima i kunbere minɛnen e ko alahu akubar o la i ma seli sɔrɔ hali ni alimami ma wuli i ma seli sɔrɔ munna ka d'a kan e panna farida kun na farida e y'o to yen o ye jumɛn ye ŋaniya bɛ siri e m'o siri fɔlɔ o kɔfɛ alahu akubar takbirati ihramu fɔlɔ fɔlɔ o fana bɛ fɔ e m'o fɔ fɔlɔ e ye alahu akubar kelen fɔ dɔrɔn e y'i kunbere minɛ ten munna e peresera ko alimami kana taa k'i dan n'i nana dɔrɔn ni alimami e nana sɔrɔ alimami ye kunbere minɛ e fana n'i nana dɔrɔn i b'i jɔ de n'i jɔra i bɛ ŋaniya siri i dusukun na n'i ye ŋaniya siri seli ŋaniya sirilen kɔfɛ i b'a fɔ ala akubar i jɔlen ka sɔrɔ i ma biri dɛ i jɔlen i b'a fɔ ala akubar n'i y'o fɔ tuma min na o b'a sɔrɔ alimami ma wuli ɔ i bɛ sɔrɔ ka ala akubar filanan fɔ i b'i kunbere minɛ tanki n'i m'o kɛ dɔrɔn e nana i ni vitɛsi donna e birilen e ko ala akubar ayi i ma araka in sɔrɔ ka d'a kan e panna farida kunna n'o ye ŋaniya sirili ye n'i y'o to yen dɔrɔn a bɛ komi i ka seli tiɲɛna o la nin fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ n'u y'a ye dɔrɔn alimami ye kunbere minɛ dɔrɔn u ni vitɛsi bɛ na dɔrɔn u bɛ u kunbere minɛ u b'a fɔ alahu akubar aa n'o kɛra dɔrɔn i ma sɔrɔ dɛ i ma o araka in sɔrɔ o taara k'i dan ka d'a kan n'i nana dɔrɔn i b'i jɔ de n'i jɔra i bɛ ŋaniya siri ni ŋaniya sirilen kɔfɛ i bɛ alahu akubar fɔ o kɔfɛ i bɛ kunbere minɛ o b'a sɔrɔ alimami ma wuli ɔ ni alimami wulila ɔ o taara k'i dan o la ala k'an sɔn limaniya la ala k'an sɔn hakili ɲuman na ka d'a kan jɔn i bɛ fɛn o fɛn min kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ de i t'a kɛ mɔgɔ si ye i b'a kɛ i yɛrɛ de ka d'a kan ala m'a dogo n'i ye min kɛ baara ɲuman na i yɛrɛ don n'i y'a kɛ juguman na i yɛrɛ don seli n'i y'a kɛ ka ɲɛ nafa de b'i la i bɛ baraji de sɔrɔ nɛɛma ni barika ni hɔrɔma min bɛ jigin o bɛ jigin e de kan e min y'a kɛ ka ɲɛ n'o tɛ n'i y'a kɛ ka tiɲɛ o fana tɔɔrɔ bɛ segin e de ma ka d'a kan ala kira sanuma in kumana sallallahu alayhi wa sallam ko mɔgɔ dɔw bɛ seli san joli joli u bɛ ka seli u bɛ ka seli walayi n'u ka seli n'a banna tuma min na seli bɛ yɛlɛ n'a yɛlɛla tuma min na n'a sera sankolo la malakaw bɛ da yɛlɛ n'u ye da yɛlɛ u bɛ seli lajɛ ee a tigi ma seli ka ɲɛ a y'a kɛ komi ɔnzanfu bɛɛ b'a kɛ ne yɛrɛ b'a kɛ ten n'u y'a lajɛ o cogoya don dɔrɔn u b'a fili tuguni n'u y'a fili a bɛna segin jɔn de ma e min y'a seli seli diminen ale b'i danga de a b'a fɔ karisa i ye seli ka tiɲɛ cogo min na ala k'i tiɲɛ ala kan'i mɔgɔya ala k'i halaki ala kana barika don i la seli in b'i danga de a b'i danga ko ka d'a kan k'ale mariyala bilayi ko tɔw taala olu donna k'ale ma se ka don ka d'a kan e m'a seli ka ɲɛ k'e ale tɔgɔ tiɲɛ k'e ale legu k'ale mariyala ale fana b'i danga de donyɔrɔ t'a bolo ale bɛ segin ka na yɔrɔ jumɛn e min ye seli o la mɔgɔ caman bɛ seli ka d'a kan u m'a seli ka ɲɛ o kama sankolo la tuma min na n'u sera u bɛ lasegin a bɛ lasegin a bɛ lasegin o la e hakili la n ye san caman kɛ n bɛ ka seli mɛ n'i taara lahara jɔ don i b'a fɔ ala seli baraji seli baraji ala b'a fɔ i ma foyi sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ ka d'a kan e m'a kɛ ka ɲɛ fatiya bɛ kalan cogo di i tɛ foyi dɔn a na ni seli ni ɲagamina i tɛ foyi dɔn a na a bɛ dilan cogo di i tɛ foyi dɔn a na n'a tiɲɛna a bɛ dilan cogo di i tɛ foyi dɔn a na o la ala ko k'ale tɛ baraji fu d'i ma ka d'a kan e ye bara e ye seli fu de kɛ k'ale ka baraji bɛ di mɔgɔ de ma minnu y'a kɛ ka ɲɛ k'a b'a di o de ma hali diɲɛ na an bɛɛ b'a dɔn ni patɔrɔn ye baarakɛlaw ta minnu ye baara kɛ ka ɲɛ a b'olu de sara o n'i m'a baara kɛ ka ɲɛ a t'i sara surtout a b'i gɛn ka bɔ yen o bɛ cogo min na dɛ ala fana bɛ ten ala fana bɛ ten o la min bɛ wajibiya an kan an ka seli ɲɛɲini an k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn a dɔnnen kɔfɛ an ka baara kɛ n'a ye n'i m'a kɛ ten dɔrɔn mɔgɔw bɛ taa kɛ ne yɛrɛ b'a kɛ hali i ka to so o ka fisa i ka t'i yɛrɛ sɛgɛn ten ka d'a kan ala mago t'a la an kɔni bɛ maloya n'i tɛ na misiri la n'i tɛ seli dɔrɔn mɔgɔw bɛn'a fɔ ne ma ne ye kafiri o kama n bɛ seli i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn de o adamaden dabara kama e siranya adamadenw ɲɛ o kama i ye baara fu kɛ ala yɔrɔ i ma foyi sɔrɔ aa i ma foyi sɔrɔ adamaden e bɛ ka siran minnu ɲɛ olu tɛ baraji sɛbɛn jahanama t'u bolo alijinɛ t'u bolo ɔ n'i b'a kɛ i b'a kɛ ala kama n'i t'a kɛ bɔ a la o ka ɲi o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sɔn limaniya la ala k'an sɔn hakili ɲuman na o de la ala kira kumana sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ dɔw bɛ yen lahara jɔ don n'u nana u b'a fɔ ala an ka seli baraji an ye seli caman kɛ koyi an ka sun baraji an ye sun caman kɛ koyi an ka hiji baraji an ye hiji tako caman kɛ ala baraji di anw ma dɛ an ka baraji di an bɛ taa don alijinɛ kɔnɔ ala bɛ mun de fɔ ee karisa e tɛ e kun tɛ na misiri la dɔw kama a e kun bɛ na misiri la karisaw kan'a fɔ ne ma ko ne tɛ seli o kama e bɛ na dɛ laala taa lajɛ ninnu fɛ yen e kun bɛ ka seli mɔgɔ minnu kama taa lajɛ olu fɛ n'a sɔrɔ i bɛ baraji sɔrɔ yen n'o tɛ ne kɔni tɛ ne tɛ baraji foyi d'i ma ala bɛ nin de fɔ ka a tigi jaabi minnu bɛ ka seli kɛ yɛrɛyira ye minnu bɛ ka sun kɛ yɛrɛyira ye minnu bɛ ka jaga di yɛrɛyira ye minnu bɛ ka taa hiji la san o san yɛrɛyira la ka d'a kan wari bɛ n bolo ni ne ni ne ma taa dɔrɔn u b'a fɔ ne ma ko ne ma sɔn ka taa hiji la o kama ne yɛrɛ bɛ taa o la n'i ka baara kɛra yɛrɛyira ye nafa foyi t'a la ala yɔrɔ ni junubu tɛ wa i tɛ baraji foyi sɔrɔ a la o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na ala k'an sɔn limaniya la ala k'an sɔn hakili ɲuman na ala k'an sɔn limaniya la yarabi ala ka an ka jamana basigi ala k'an ka jamana basigi jamanadenw ala k'an bɛn